afa m bụ nwaada ọlụchi ọnwụka onye nwere mmasị na nkwalite asụsụ igbo ndewo ifochakpi nkịta nyara akpa n'ọhịa akụkọ ifo anyị zara nke ọma ọ bụ n'ebe a ka anyị na-ewetazi akụkọ ifo anyị n'isi njedebe ndewo akụkọ ifo anyị ụbọchị a bụ maka mbe na enyi ka mbe si wee kpụgara eze enyi wee lụọ adaeze o ruru otu mgbe ọghọ n'obodo ụmụ anụmanụ eze mụtara ezigbo nwa agbọghọbịa mara mma nke ukwuu o were mgbe ada ya nwaanyị ruru oge ịlụ di o wee kpọọ ụmụ anụmanụ ndị obodo wee sị ha na Ọka dị na be ya achaala, ya bụ na ada ya nwaanyị eruola oge ịlụ di. Na ọ bụrụ na o nwere onye n'ime ha nwere mmasị ịlụ ada ya, ya bịa. Ka onye ọbụla ada ya kwekọrịtara na ọ ga-alụ, na ọ bụ onye ahụ ga-alụ ada ya nwaanyị. Ụmụ anụmanụ malitere bịawa na nke eze n'otu n'otu iji wee mata ma o nwere otu onye n'ime ha ọ ga-adabara ịlụ adaeze. Mana ka ha ncha niile bịara, o nweghị onye adaeze kwetere na ọ ga-alụ ya. Ka nke a gachara, Eze nọ na mwute kedu ihe mere na ada ya nwaanyị achọghị ịlụ di. Ọ gakwara n'ihu wee kpọọ ada ya nwaanyị sị ya ada m nwaanyị, achọrọ m ka anyị taa ntị ka m mara ka ya bụ mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụrụ ka m mara ihe mere na ị chọghị ịlụ di. Ada ya nwaanyị gara n'iru wee kọwapụtara ya sị ya nna m ọ bụghịkwanụ na m achọghị ịlụ di kama na ndị niile a bịara m ije di amasịghị m na achọrọ m ka onye ọbụla ga-abụ ya nwa ga-abụ di m ka ọ kpụtara m enyi akwa i chefugo na abụ m ada gị nwaanyị ọ ga-amasịkwanụ m na m lụọ di ka hapụ ịta ahụhụ ọbụla ka ọ ga-abụ na ọ bụrụ na onye ahụ kpụta enyi ebe ọbụla m na-aga e buru m n'enyi na-aga ebe ọbụla na m achọghị iji ụkwụ m na-aga ebe ọbụla m na-aga mgbe eze nụrụ ihe a o wee sị na ya ga-agakwa zichighara ụmụ anụmanụ ozi sị ha na ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime ha nwere ike ịkpụta enyi na ọ bụ onye ahụ ga-alụ ada ya nwaanyị mbe gara n'ihu maka na o nwere mmasị ịlụ adaeze wee chee ka ya bụ ihe ga-esi wee kwe omume maka na ya na enyi bụ ezigbo ọyị ha naabọ bụ ahụghị na erighị mbe gara na otu ụbọchị mbe gara na be enyi wee sị ezi enyi m enyi na o nwere ihe m chọrọ ka anyị kpaa o nwere mmemme a na-eme na be eze eze sịkwa na ọ bụ gị ga-abụ onye isi oche na ya bụ mmemme obi tọrọ enyi ụtọ nke ukwuu mgbe ọ nụrụ na ọ bụ ya ga-abụ onye isi oche o wee sị mbe kedu ụbọchị ya bụ mmemme ga-adị na ka anyị gaba agaba na oge adịghịzi mbe gwara ya ụbọchị ahụ ruo ụbọchị mmemme ahụ bụ mbe wee wuchie na be enyi mana mbe mara ụma wee hapụ ịbịa n'oge dịka ha kwekọrịtara na ha ga-apụ n'oge ka ha nwee ike iru ebe ahụ tupu ebido mmemme maka na ọ bụ chetakwa na ọ bụ enyi ka a sị ga-abụ onye isi oche dịka mbe si wee kọwapụtara ya ka ha nọ na-aga ya bụ mmemme mbe gwara enyi ka o mee ọsịsọ ka ha pụba maka na oge adịrọ mgbe ha gagidere pụta n'ụzọ mbe wee sị enyi ọkwa ị ma na oge adịrọzi ụkwụ m pekwaranụ mpe na enweghị m ike ịgasikwanụ ike ka anyị gasie ike wee ruo n'oge ka ha gagidekwara mbe wee sị enyi ọ ga-adịkwanụ mma ma ọ bụrụ na m arịgoro gị n'azụ ka anyị nwee ike ịgasi ike wee ruo n'oge maka na oge adịghọzi mbe mere dịka ọ chọrọ ịrịgoro n'azụ enyi mana ụkwụ ya erughị maka na ụkwụ ya pere mpe o wee sị enyi m enyi ọkwa ị fụnanụ na ụkwụ m erughịnụ ka m rịgoro gị n'azụ ka anyị wee jebe ya bụ ije biko nụ ka m were ụdọ a nụnwa m ji n'aka m manye gị n'olu ka ọ ga-abụ na ị na-aga ka ụdọ ahụ dọkpụrụ m ka anyị nwee ike iru na be eze n'oge enyi agbaghaghị okwu maka na ọ bụ ezigbote enyi o kwetere na ihe mbe kwuru mbe wee manye ụdọ ahụ n'olu enyi wee jidesi ụdọ ahụ aka ha wee na-aga

mbe wee were eriri ahụ wee nye eze n'aka sị ya na ya akpụtalara ya enyi na ọ bụzi ka ọ kpụnyezie ya ada ya nwaanyị ka ọ lụbazie eze wee kpụnyezie mbe ada ya nwaanyị ka ọ lụba n'ihi na o mezuru ihe a sị ya mee ka o wee nwee ike ịlụ adaeze otu a ka mbe si wee lụzie adaeze site n'ịkpụtara ya enyi bụ enyi ya nwoke ifochakpi ajụjụ wee bụrụzie kedu ihe mmụta dị n'akụkọ ifo anyị
ihe mmụta dị n'akụkọ ifo anyị wụ na mmadụ adịzi n'ụwa

gị na mmadụ bụ ezigbote enyi ihe ọ bụla ọ gwara gị mee gegodi ntị na anya n'ihe ọ gwara gị ọfụma ka ị mara ma ọ bụ ezigbo ihe